maswera bwanji munapita ku chalichi kodi ndikukhulupirira kuti muli bwino ine ndili moto mbaya ndabweranso ndi video apapa yopindulitsa munthu wina wake anandifunsa uh, last week kuti ase moto mbaya kodi online shopping ku china kuimayenda bwanji Kodi aseh tingagule bwanji zinthu kuchokera ku China ko? Timaona ma links ambirimbiri, timaona ma websites ambirimbiri. Kodi ma scammers ndi atiwo, enieni ndi atiwo? Nde mwachita mwayi leroli ndili mu mood, off the top of my head ndikufuna ndikulongosolenipo ma issues okhuza kugula zinthu kuchokera ku China kunoko. Kodi mungapange bwanji? Kodi mungapite kutiko? Kodi mungayende bwanji? Kodi mungapange bwanji kuti mu- mu- mu- muchepese kuberedwa ndalama? Anthu ena amaberedwa ndithu ndalama zankhaninkhani, amangopeza kalinki pa, pa Facebook kunena kuti tili ndi chigiredala ichi, kupita kumene kuja kulipira ndalama, ndalama zija munthu basi kukubloka. So let's go. Uh, tiyambe ndi uh, summary. Ku China kunoku zimatheka mutapita inuyo kutenga khadi yanu ya ku National Bank or timati Visa card iyo kupanga connect ku account yanu ya pa AliExpress ya pa alibaba.com kaya ndi ya ku 1688.com uh, kaya ndi ya ku madeinchina.com mutha kugula zinthu kumene kujaku with one click okay ndikubwera ku malawiko so you can register account kuchani ku ku aliexpress.com ndiyika link ya kamwana kena kake kakapanga zimenezozo apapa ngakhale kuti sana- sikanayike bwinobwino kunena kuti uh, payment method tipanga connect bwanji Number 2 kuli makampani othandiza kugula zinthu ku China kunoko ngati ku Zambia ndi ku Malawi kuli kampani ina yake amati F- fubuy eh,.com umapita pamene popo ku Zambia anzathu ndithu amayuza Airtel money yeniyeniyi kugula zinthu kuchokera ku China kunoko koma ifeyo I think chifukwa cha forex iyi kuli a Mrs Han kumene koko ku Lilongwe kuku I think ku 49 amathandiza anthu kumene koko through company imeneyoyo kulinso anthu ngati a, f- a friendship cargo mm, umampasa kwacha amakuthandiza shipping amakuthandiza uh, ma processes onse even kukugulira chinthu chimene ukufuna kungomutumiza mapicture shout out to fasani banda for that, for that plug and then kuli ana a school ku china kunoko ambirimbiri oti amakhala yakaliyakali kuthamanga shopping for anthu aku malawi ko Then kuli ma business ladies achina ndani achina Evelyn Sumani achina Lorraine Meke oti nthawi zina amatha kubwera ku China kunoko every two months kuzagula zinthu mutha kuwatumako anthu amenewo kuti ase mukapita ku China mukatiodereko chakuti chakuti eh, zimatheka ndithu ndi kuli gulu lina loti limachoka ndi zinthu kunoko kupita nazo ku China ngati amene limanena kuti a MX, MX Electronics ama- amatenga mafoni kunoko a- oti ena ali refurbished kugulisa ku Malawiko kuliso anthu ngati achina ndani ah, ah, a King Cargo amakuthandiza ndi shipping kuli a China Malawi link kuli anthu ambirimbiri akuthandiza anthu kugula zinthu kuchokera kunoko koma ndisanalowe kuma technical details tiye tiyambe kaye uh, kukambirana za shopping in China in general okay uh, zinthu zimene mukuyenera kudziwa choyamba mukagula foni ngati kunoko samsung ineyo nachita kugula ku hong kong mm? hong kong imene eh, jurisdiction wise ili kunja kwa china chifukwa choti ukagula foni ku china kunoko mmakhala mulibe chani ma google play services they imagine foni yopanda ma google play services kunoko amagwiritsa ntchito zawo zi mukagula ketulo kunoko ketulo lija lilibe 3 pin plug imene limadziwa ku malawiko mm? nde ukuyenera kugula chinthu special designed for area imene uli iweyo mm? foni ija eti umatha kugula foni yaviyavi foni ija osagwira chifukwa choti kum- kumalo kumene uliko is not designed for that sim card nde kumaona nde izozonso kumapanga take into considerations anthu ana- anthu ena amaona ngati kuti iweyo ngati uli ku china mm, utha kungopita penapake grab something kukutumizira ndi kuti zitheka iyayi chinthu chija its sometimes specially made for china only mm? nde mutha kugula tv ina yake kunoko yabwino kupezeka kuti mmene muja mu english mulibe muli chi chinese chokhachokha mutha kugula zinthu zina zake zoti manual ili mu chinese yokhayokha mm? made for the local market nde zimafuna kupanga so consider zinthu zimenezozo ukapita pa ma international websites ngati pa alibaba eh, amakhala ndi version ya export ndiye ndi pamene mungapeze mafoni oti ali ndi google play services ndi pamene mungakapeze zi- ma tv oti mkati muja muli ma youtube muli ndi zina zotere zimene zimakhala ku maiko ngati ku africa or ku western countries nde buyer beware ma issues awo muwaike apopo in terms of compatibility then tibwere ku forex chifukwa chimene mwina ku malawiko kulibire zinthu zoti ngati airtel money kumagula kunoko or visa ija imakhala ndi ma limited capa- capabilities yogwirira ntchito kunoko chifukwa forex imativuta kumene koko okay ineyo anthu ambiri amandifunsa tandigulire engine tandigulire honda tandigulire you know chinthu ichichi ineyo nditha kufuna kulowa pa intaneti pa pali chi- everything you need eh? and it can come here sometimes within a day sometimes within five days eh? olo nditha kupanga ship ine chinthu via chani via dhl within 10 days chakupezani kumene koko koma forex ndi nkhani inaso chifukwa chakuti ineyo kunokwe nditati ndizigulira anthu ndalama azindipasa kwacha ukoko azindipasa kwacha ukoko mpaka liti ineyo kunoko i don't have a mind yoti ndima- ndimakhala ndi ndalama ndalama zikakhala zika, zika zikakhala ku malawi ko ndi povuta kubwera kunoko mutangopeza njira yobweresera ndalama ku Ma- ku china kunoko basi m'mene ine ndizingokhalira kukugulirani zinthu ineyo mwaulere Koma vuto ndi limenelolo inuyo muli ndi kwacha ineyo ndili kunoko kwacha yanuyo kuti ibwere kunoko mukuyenera kuyendesa through anthu a black market kuli anthu ambiri kunoko ana a school amafuna allowance chanchani or ali ndi ka- ena ake amagwira ntchito kunoko afuna atumize ndalama ku malawi ndi amene ajawa amatipasa ifeyo amene timagula zinthu kunoko yuan iwo aja timawapasa kwacha ku malawi you can say kuti ndi, hal, ndi hawala eh? its illegal of course koma nanga chinanso chimene mukuyenera kupanga consider ndi shipping okay munthu uli ku malawiko ufuna kugule ketulo limodzi waona pa alibaba ketulo lija ndi lotchipa kwambiri wayiwala kuti ikuyenera kupangidwa ship nde uh, ketulo lija ndi 5 dollars wow so cheap shipping nanga hmm? imafunika kuti munthu kunoko amapanga ship according to uh, ma cubic meters okay one cubic meters i think ndi about uh, 150 to 200 dollars Nde ngati mufuna kugula zinthu make sure kuti it's at least, it's at least 1 cubic meters or mugwirizane kagulu kugulira zinthu limodzi kuti shipping ija ipange consider uh, 1 cubic meters kungogula chinthu eh, waona ka t-shirt ati nditumizire timbalandi ndikupanga edited muzipanganso consider msonkho Ayi mra amamenya oops nde wagula chinthu kunoko chibwere ku malawi ko eh kunoko chimabwera chotchipa kupanga add shipping kupanga add misonkho imazafika ku malawiko mtengo chimodzimodzi ndi umene umakhala mu Limbe nde nthawi zina kugula konko ndi bwinoo ngati ukufuna chinthu chikafike msanga ku malawi mm utha kugwiritsa ntchito air cargo or dhl mm koma izozo ndizodula ndiye munthu wagula kabudula wa, wa basketball kuzifila uyoo koma sunapange consider kuti ukayuza dhl ndalama imakhala yankhaninkhani Mm. ineyo ndikupanga renew passport ya ineyo kutumiza ma documents only eni eniwo 50000 ka envelope kutum- ndiye muziwe zoti pali zinthu zambiri zoti mukuyenera kupanga consider shipping muyikenso momo mm. pa shipping aponso pali zinthu ngati chani zinthu za mabatiri chinthu chikakhala ndi batiri ndi povuta in fact munthu amene akuyenera kupanga ship chinthu cha battery akuyenera kukhala special eh? Aku- akuyenera kukhala ndi license ya special sizoti aliyense angapange ship chinthu cha battery nthawi zina umatha kuyika uh, foni mwatsoka mu pas- mu parcel parcel imene ija si- si- sikatuluka mm? ndekuti chi- its very very sensitive chinthu chikakhala ndi battery consider that too in fact kutumiza mafoni i think pali ka charge kena kake kuyenera kupanga just because of battery then pali zinthu za ma liquids eh? ma chemicals nazonso nzovutanso kutumiza zimasiyana ndi malaya or just a cable or china chake or mpando or something they consider tima uh, nooks and crannies ngati timene toto tima details izo osamaziiwala okay nde kulinso chani kodi kulinso nthawi eh? ukayuza standard shipping imene ili ya pa ocean eh? uh, katundu amatha kufika ku malawiko at least after 30 days koma imatha kufikanso all the way to 60 days ndiye ngati mukugula zinthu consider chimene chocho Okay, nde palinso china ndimayankhula ndi mchinese inayake amandiuza kuti umaziwa zoti ku malawiko mm, is better kupita ku, ku game stores kuja ngati ukufuna maweti aku gym aja kagule ku game chifukwa choti iweyo kuti aku game aja amagula kunoko ndi chi- zimakontena zimakontena zimakontena they know how to game the system in terms of freight iweyo kuti ungogula chinthu chimodzi ngati kugula gym equipment kunoko ndiyolemera ya mtundu wanji ndiye upanga ship bwanji ndiye nthawi zina ku malawiko zinthu zimene zili kumeneko ineyo laptop ya ineyo nakagula ku malawi mm? very cheap kumeneko is cheaper than kunoko nthawi zina komanso kumenekoko ndikuti laptop ija ili ndi english language region umaziwa zoti uh, Mi- microsoft ija eh, siungasinthe the base yonena kuti if this is chinese you have to wipe it nde upanga sa- upanga chani wipe ndi warranty yomwe nde zimenezozo kumapanga consider nthawi shipping cost forex chani nde tibwere kuma solutions ina okay inuyo mukufuna kugula zinthu kuchokera ku china mwalimba mtima kumalawiko kaya simunazipeze kumalawiko kaya mukuona ngati kuti chani cool pezani a friendship cargo pezani ana asukulu akunoko akuthandizani kugula mm? koma mupange consider kuti mulipira ka, ka percentage kenakake kuti nanga si akuthamangirani kuli ma shipping agents ine ndimadalira amene timati a- a king cargo eh? a king cargo amatumiza zinthu zimakafika mmene zina, zinalili amakapandi kumalawiko kunoko kunoko sizimasegulidwa nthawi zina olo kupangidwa checking komwe so uh, consider that ndikuliso anthu ngati chani kuno okay ndanena kuti ana a school a friendship cargo and, and a king cargo mm? nde solution imeneyoyo uh, is plausible komanso ina ndiyoti mupita pa alibaba pa ukasengu- ukasegula chani ukasegula account kupanga connect uh, uh, bank yanu visa card ngati uli kunja munthu wa ku united states its very easy ngati uli kunja ku israel kwinako um- um- amayuza mastercards eh, amayuza you know paypal its very easy nde ngati muli ndi ankolo anu mm, I, I, or anthu akunja muwafunse kuti ngati mufuna kwacha ife tikufuna tigule zinthu ku china iwo akulipirani zinthu ku china inuyo muwapasa kwacha okay simple ndiye kugula zinthu ku china ndi kotheka uh, using the other means komanso kuli ma alternatives ambirimbiri okay nde for now that is what i can say nde uh, ndinafunsa anzanga eh, ana a skulu akunoko anandifunsa wina wake timati Zione Uh, amati iweyo unanena kuti siupanga business pa, pa, pa, pa status yako anthu amene akufuna kupanga kugula zinthu they can contact me so ineyo uh, my name is on the line ye ndapanga create ka whatsapp group anthu amene akufuna kugula chinthu hmm? ndi ka motiyana ta school timene timapanga business kunoko or kaya ma chinese amene amathandiza anthu kugula zinthu ku malawiko mupita mu groupmo mukayika zinthu zimene mukufuna mm, mukambirana ndi anthu amene momwemo kaya apanga offer ndiyoti inuyo mutani uh, akugulirani zinthuzo komanso akupasani ma options shipping ndi yakuti yakuti zitenga nthawi yakuti yakuti kuti zidzafike kumenekoko uh, komanso conversion ya ndalama inuyo muli ndi kwacha mutipasa zakuti zakuti and all that nde inuyo mukumana ndi anthu akunoko komanso mmenemo mukhala anthu amene amapanga ship ma shipping agents amene ali based ku malawiko ndi ku china komko so there is that uh, ndikuona ngati kuti that way tisova uh, vuto ili la kugula zinthu ku china kunoko koma pomaliza pake ndinene kuti kugula zinthu ku malawiko Mm, eh, it's the best option chifukwa nthawi zina si- you, you never know uh, ti- ti- tima tima issues timene timapanga raise uh, f- b- by way of shopping kunoko mm. koma anyway cheers uh, ndine morton baya i hope kuti mupanga like subscribe kuti tipitirize kukhala motivated kuti anthu akuonerera and we keep making these videos you know zinthu izizi nzoti mwina mukuzidziwa kale zina ana- ena ananenapo kale but you, you never know munthu amene amatha kumvetsera uthenga wako uh, cheers uyu ndi ras chikomeni ndi nyimbo yake yotchedwa chani kodi oh, I